uwe sọ dada uwe sọ da ee yeje federal uwe sọ da ndị awụsa sọ da ya bịa delta ndị ebe sọ da ndị asaba sọ da aniocha sọ da ka ọ bụ ndị ebe da ya bịa shi ụkwụanị ndị ebe sọ da uwe sọ dada kenu bụ ife ofu nwanne anyị deni anyị fụnị na eh, social media ya dị inspiring interview kene aka eme kete ka a kparị na ya bụ ife anyị kpọ na ndokwa politics today akụchikịtara aka use nwanne anyị na ka anyị ya ba akparị ịgba mee ka anyị ya ba akpa nkata ka ọ gwa anyị ele ọ fụnị ele o neni politics na ndokwa nation nọ na-aga politics na mba na delta nọ na-aga politics na mba na naijiria nọ na-aga politics na ndokwa west o, ndokwa east o, ka ụkwụanị local government ele o si ife na-aga a na-arụkme da kọbụ a na-arụchi azụ a na-aga n'isu da kọbụ nwere nsogbu dị anyị kọbụ nwere ife furu ni anyị anyị anyị ndị dị n'ime ihe ka ndị ọ na-achị o, ka ndị na-achị anyị furu n'ọrụ anyị dị na-arụ ndị na-aka ife ndị ọzọ ka aka enyi onye aka eche na ndokwa na tv kete kete ofu nna anyị bụ chief alfred onye na onye nwe ọsa onye nwe ọsa anyị ya dị n'ụkwụanị tv kete ke ọ ba atụ emenye ntị ka ọ ba shara ofu otu ajụjụ a nweni kete aka ajụ anyị n'ụkwụanị tv kete

ke ibuzọ bụ ikene na ife yuni ndị ka ị na-arụ anyị ejie na afọ obi anyị na-akparụka kete mmeni ị na-akparị kete bụ sị okorobịa mara dịka eyo gharị na ndị we na-ekwusi 419 na ụmụta ya ife ndị ọzọ ndị ndị na ndị na isu wee kwesịrị na-achọ ego kara anyị ndị oyi esi ya aga n'ebe dịkasị ndị ndị be efe mana enwe ndị na-efe efe na asọ nwere nnesi nwunye ndị kere okorobịa kịta nwe na nkọ nkọ dịwe kawen street karị ka anyị ruo ife na-ewesa enyi ife ọma wesa n'obodo enyi ife ọma ke ibuzọ bụ kene igwe

inese ya na mme bụ onye Amai Amai nọ n'ime Amai nwere okpokoro ke kaisi na anyị na-akpọ ya bụ ọsa okpokoro dịta nwa bụ ise dị n'okpuru ka akpa ya nwa development union members odekemu ọsa Amai so lekene igwe ajụjụ na nwere mbụ ifeke o okwu ọzịza okwu ọzịza na ịkparị marụ akarị ime ife ndị na-ewesa n'obodo anyị na-ekpọ na Federal Republic of Nigeria ife na-ewesa nụ we ego ife ka ka ewesa nụ we ego bụ mmanụ mmanụ dịka dị n'anị na ife kpọ na gas ya bụ ife na-enwusa ọkụ chinefu mmanụ n'ọkụ chinefusa ibeje na-eye n'ọsa Nigeria ee ịkparị mara kwa na-eburụsị wepụrụsị ka enyi aka isi na bụ na ibeje na-ekuma na ime steeti enyi na we kpọ na Delta mena enwe m arụ ọrụ n'ebe concern ife okwu ndị nọ okwu mmanụ wenu amarụ ọsọ egbe ya eji emeje ya kịta anyị hmm. ke ndị Ndokwa na Ukwuani na-ewesa a ga-akafe akarị ke ndị ọzọ a na-ekwu ya n'ifi sị m bụ onye Ndokwa ka ọ bụ onye Ukwuani na agwaghị erife dị hmm. ị nee ego anyị na-ewuri na-ewuri na-eyi ndị Federal Republic of Nigeria na-eye n'ife anyị na-ewesa n'ime ihe ịkpara mara akarị Chike mere emume egwuregwu ga-ewepụsị uche ka ahụ dịgara esi na 1999 na before 1999 nke ndị gwara ka Ibori anyị na-ekwusị ka agwụ dịgara esi elected position anyị na-enwesịgide Ndokwa Ukwuani local government na-enwesịgide ife anyị kpọrọ deputy speaker ya bụ ọdịnọbụen nọ n'ime ihe ọ bụ ọnụnụ nwa mara dasị ọ dị na ada ya ofere na-ejuwe na afọ anyị ka ekene Dr Okowa igwe oji na ihe anyị ọba na ihe were anyị ibe ka ichere ya o na ma Uduaghan adaa bụ ọ dịrị ka ma ebe nwene na o nwere ife na-adị ya kwasị ee ee ekwuru eke ebe anyị na-ekwuwarị ka na-ekwe nwere karịa ma ndị ka Uduaghan aka anyị na-ekwusa anyị kwụsagide nwata ife kada ka anyị na-ekwesịsị anyị nwewo Commissioner for Finance ebe ugbe fanda wee ime na enyi n'oge kene ọ bụ na ekpukperesi ka nne na Federal Republic of Nigeria na ego ife anyị na-ewere na-ewere na ihe n'asa Nigeria ka ife anyị na-enwesa nwere m
yenu na-esi ndị ụmụkwenyi ndị dị n'ụka ịka were ka Anịọcha wena aka na benefit ya bụ efe ọbụsi wena aka na-eyi ka wena aka na-eweta ife na-aba n'ịbanye Naijiria uru si na ebile ka wo ka na-enwe ukwu ogologo ka ọ bụ ndị ka anyị na- anyị na-agbatu ibe enyi na-adọchi ibe enyi azụ Ee, ee, nwere m, ee, okwu politiks dị ike okwu igwe anyị na-enwe nya ụsakọrọ na nkọ ndị Anịọcha na ndị Ịka kara anyị ghọsa nkọ ime Anịọcha na ndị Ịka mana okwu politiks bido nụ egbe owere nwa wee ndị kasị nwata omishi dare nwata ego dare bana n'ime egwu nụ bụ ndị ekenye banye na egwu nụ ume isi dara bụ ife ojii nnu ya ada ya so egwe na-enweghị ebidekere ne egwe na-enweghị abịa ije apụsa ndị ụkarị eburufu ụzọ igwe ee anyị na-enweghị na-esowe eso ee ndị dịka swede bụ ụzọ bidoso egwu na si na 1999 na-abịa ee amara mmadụ ịkwụsị bụ egwu ọtụtụ o bụ obi ụtụtụ bụ enwe mmarụ dị na ihe nye nsogbu ọ dị na anụ wee na-ajụkụ m sị na-ekwechiriri ike sị ife anyị na-ewesa ka a bụrụ si Delta na hmm. okwu Delta North ọsa anyị ka ka ewesi ife ọsa anyị ka kawa zọrọ ọ dị na-ekwuwe na ememe kume si na e, ya bụ ọkpụkpụ mewe chi na-ebidose ya bụ the foundation the foundation adị na very strong so ọ dị na-ekwuwe na-ebido sekọnd ya a n'ime ihe ọdụtụcha akarị n'igwe ndị ebe ụzọ egwu ọtụtụ ndị bịa ka ọ nị abịa ezugbo n'ibe anyị ekwu egwu ọtụtụ ndị bịa ka ọ nị ndị ahụ eji eburu ụzọ Mm, ndị o ji akara anyị o ji akara ewe mm. na ihe nwee nsogbu ọ bụla ọsa anyị ncha wee ji na were ofu obi were ofu okwukwe awe ee ife bụ ife ọsa anyị ncha eri na-ewesa ka iji eji zọrọ ife ma anyị ka ka ewesa ma ya na azọrọ ugbo na anyị enwe ofu okwukwe ịdọtụ ibe anyị akarị na egwu ọtụtụ rekumere nne nne ya ihe ya ajọsị ndị mmadụ n'ime ogbe wanụ ịmara sị ofere ka ọ dị anyị na-adọta ibe anyị igwe onye na-ere chukwu kene ya ife chukwu yeni bụ akaraka ka dị ibe onye onye na onye ọzọ onye na-akara aka ka eye ebe ya awachi ebe bi m awachi o nwe ndị ọ bụ sị iti ịkpakwa eti o nwe ndị ọ bụrụ sị eridekwa ede o nwe ndị ọ bụrụ sị ịkpakwa akparị o nwe ndị ọ bụrụ sị wee na-ene sị oke ndụmọdụ kwa adụ onye na ike ihe but ife anyị na-afụ bụ sị ụfọdụ ndị ebe anyị rifụ nri egwu ndị na-ede nri egwu ndị na-akpara ụka egwu ndị na-adụ ọdụmọdụ ọsọ ncha egwu na-atụ wee ego na egwu ọtụtụ hmm. ya ka mmadụ nwee ndị na-ese ya na-ewusara enyi okwu ya na-ewusara enyi sị anyị adị na agwa iri ego isu ọ bụ na ndị ọzọ awụrịgide sị ụka ka ife ka ewere akpọ anị ọma anị nwa kedu ụbọchị weje na ewere ndị echiche enyi na ọnụ ee ga awụrịzara efe a ọ bụ na eh, ime ya ọdịnala eh, na-echecha ọdịnife na iwesa eru na ndị na-agwa anyị sị onye ka ịbụ hmm. chekwara ebe yoo ee eh, ka anyị bịa gịda ebe ụlọ anyị na ya bụ Ndokwa nation gịda Ndokwa West Ndokwa East ka Ụkwụanị local gọọmenti ee ndị na-anọchi enya anyị si 1999 bịadu kịta na n'obi ka ịbụsi wa na-arụ ife efu n'isi ka ọ bụsị Ndokwa nation sọsụ a n'ụlọ enyi ka ọ bụ na arụ ya n'ụlọ ịzọ ka ọ bụ na wa na-akpa ịbụsị ụka ka ọ bụ dịrị nne na ọnọdụ wa dị ee nwere m mara arụ karị okike ihe eri mara mmadụ samanị na ọrụ samanị wee na-eme ihe na-ere okike wee zuni idesa ya ebe wen nwe chi na-ebido se abụkụ ya bụ ọbụbụ igwe na ndị wen nwe na-achị wee papụsara nwere dịka nwa zụ wee pụsa nwere mmadụ azụ ịpụsa pụsa mmadụ enu ngosi inu ya ka azụ ife ịgwa na ikubo lọrị ka onye ya na-enara ya na ama ụkwụ na iri nri wa dị na emume ya nne ya sị nara anyị nke na so wa dị na-eme ihe mmadụ na-eme na-ere okike wee saa ere okike wee saa bụ ere okike Ndokwa na-enekwa na ịsa bụ hmm. onye marikmen anesi anyị keje eso wee zụọ ife anyị keje eso wee kwụsị dịka ezu na nyinye ijeko ijeno ya mara oke ife oke kende ka ị na-ewesa ya mara oke ike ndị eri na-ewesa iru ebe ya ajụ asa anyị bejebere ga na-ekwu okwu na ka a kwugide sị ere ụka ka eji na-ene ọdụ onye na ife ọ na-ewepụsa gị ka ka anyị were na-apụsa ụwa ka anyị were na-apụsa mmadụ onye na ka ewepụsa ya dị ikufu keyi dikere agwa m sị onye na-ere chukwu keneye na ife amamife chukwu ihe na-eye iwepụsafu keyi ndị yi nwe na-akparụ ka amarịfụsị

but ife anyị nwere kịta anyị bụ sị ndị na-anọchi anya anyị wee ndị nri zụrụ wee Mm. wee kwuo wee mere laa ebe wee ifu ebe eke eme umere yi wee nwata umere mmeri okwu m mara mee o wee mee ọ bụrụ na nwoke sịkwa na nwa ya wee na-anwanyere okike wee saa na ma ye nwa ye ure okike we sa but okike ke Ụkwụanị ni ndokwa ka ke no we na nwa ye no bi bo Mm. no bi bo abana de radi kwe ye se we na-eke ife na federal government we sa na-eke ife na federal government ego ya afọ onye ndị a- ndị ngwụna yi dịka ewu adị na akpaja wel ọ bụ eziokwu ego ya afọ onye ka hmm. were na-eyewe ife ego ya afọ nye anyị ọcha were na-eyewe ife hmm. si chiga na federal gọọmenti na-abịa onye anyị ọcha enwere ọkwa na federal hmm. wedawo azingewe ọsawe ncha dị n'ime ihe ya eru ka ka ka ndị na-abụtawori minista and eh, very strong ya bụ eh, eh, ọkwa ndị dịchasịwe dị ike hmm. ife na-apụta n'ime ya wee yitenwe ndị kuke ndokwa kwụsị ndokwa wane anyị nwere mmanụ wane dị na anyị nwere ife na-ewepụsa ego anyị nwere gas ọsọ ife ọkwa daa wee nye ọkwa bụ onwe ife usegide institution ya gọọmenti president onye dị ka ekwu ya dị ikwu bụ ndị na-anọchi anya anyị na esi n'ebe na-agwa ya agwa anyị si ebe na na-anọchi anya anyị si ee ego adị na ee, gọọmenti ke nkuku ego adị na gọọmenti ke etiti gbanwe na-azọfọsị ego ada bụ ndị ọzọ na-azọpụsa kewe onwe ka anyị nwere ya o. anyị na-aka egwe anyị gbirikebe anyị kwụsị anyị na-emenye ni ndị ka anyị na-ebe o ke kwuo efu lachara itie na ọnụ anụ wee gwafu wee sị anwụ ife anyị na-enwesa Mm. ọ dị na agaba
deli nne ni ika ife adị furu n'omume ya bụ ka abịa ndị protest ta akọpụ ee dịka onye wena na ajịja akpọchie si ọba dọrọwa mmanụ anyị ma ọ bụ si onwe ife ka arụgburu enyi ọsọ ka enye ọkwa ọma ka ọ bụ ọsọ ka ewusa enye ya enye ife ọma institution ọbụla bịa mba na-edokwa ka anyị protest taa ka ọ bụ ka a- aja alọkwa ọsọ ebe na Eh. keri nne na ma eh, nwere m mbụ mgbe oke mara mara mgbe mara onye na-eke n'ọrụ ịmarịsị ọkụ ka ya afụ ya ya afụ ya ịmarịsị nne- ndụmọdụ ka ya adụ ya adụ ịmarịsị odide ka ya ede ya ede ya ede ịkparị mara akarị

n'obodo n'obodo na ndị kwana kwana na anyị ka afụgasị ọ bụzị kwekwe na ekwusi ka ije soro eje na eje ya afụ ndị ka enyi je na-enye ya ndị rụ na ọrụ oyibo ya afụ ndị rụ na ọrụ oyibo ya ya afụ ndị kwurịsị asụ oyibo dawo a na-asụ asụ kwana dawo ọ bụrụ okwu ka okwu ka ikorobịa were ndị na-ego emegide isi mkpọtụ anyị ngwesi oyibo ọ bụ ife na-emere bụsị anyị enwe ndị anyị enwere bụsị ọsọ ukwu enyi adị na-agakwa mere kpọtụ hmm. ndụmọdụ mmadụ bụ sị onye na-eke n'ọrụ beje arụ ka wee marịsị anyị dawo hmm. wee ihe enyi ka ezu na enyini n'omenala anyị nọsa ndị mmadụ ojii bụ sị onye nweri onye nweri iwere ike ya na ndị ọzọ weri mmadụ na-ewere ike ị na-egbochi anyị asụ onye ka eweri ọdụ wee rịọ anyị sị ọdụ gọvanọ na-asị oruru anyị sị orufori ndị ọzọ anyị koro ni ere anyị na-azụ asị orufu anyị ifu eyi enye esa anyị ya anyị na-enweghị ebe ndị ndokwa na nkwa na-ekwusị orugasị enyi wee yesa anyị ka enyi ya ya bụ ma ya wee kekwusị anyị arụ na izu mmanụ agadwa na ewuri mmanụ na mmanụ arụ a na-achọghị ego saa aṅụ mmiri na ife ndị ọzọ na-ewesa ego ka anyị keji adọ ka ejide ke na enyi dịga n'ime ya wee gide nye oke ka enyi ka na ọrụ beja arụ o mena enwe mgbe oke mara kebe eme bụ ma ede ma adụ ndụmọdụ unu ikorobịa na amarịka ọrụ na-arụ ndị ọ na amarịka ọ arụ na onwe ori ya ma agbo n'igbo n'idu ndị ndị omukwuru si oje ka oje ka dịrị nri ni ndị igbo koro yaba eras dị emụta na ụka ka idu ndị omukwuru si ụwa a ọfịagara wọ wechisu were ịnị kere ọrụ ka igosi na arụ asị ka igosi na arụ asị arụ bụ hmm. so ke nna ikwubụsị ọsọ anyị ncha marịsị ife ka ede anyị ntụrụ onye kwuru sọ na-aba na aka mgburuke ya bụ ịgụfe ofe ogbo nnọọ dịkere na ndị anyị na-edere ekpe na ịgụfe hmm. ofe ogbo nnọọ isi ịsọda adịkwụsị ọsọ ozu ọnụ ogbe so nọ ịsọda ịgha ịgha ama ọnụ eto egwu gị gụ ndị nile bịa hmm. ime ya na ịmara ka anyị mara ka ndị gwa na-emewe iji arụwa na-emewe ije mgbe onwe anyị nwefe na apụta n'ime ihe hmm. ifesi dị na ọkwa afọ nwa akwụkwọ anyị rawe ihe na ihe na musu iso na elu ya ka ejide kwụsọ sọgburu akọ hmm. ya badelenu onye na-ebere ọdị ya agwachi hmm. ka apụta ka ụbọchị adịrị anyị mma mbere igwe n'ife ka ọtụrụ ọrụ ba adụ eh, ebe nna anyị bụ ossai ossai anọchi enya anyị so ọ na ya ọ propose na appeal kwe ye nye federal polytechnic so mgbe kure se wa do fo ẹgba se wa ba anochie si omo-agege si e present ya si similar bill na conflict so ọ ọ ọ ya bụ nsogbu dị ebe fa ya ana m akọ ka enyi echi bụ eru anya ka na-eru n'oke na ọdị deri nne nne ka ịbụchi nwa na anyị otu ekumene ọkụ onu ekumene ọkụ da akọ bụ ọ gasị ndị anyị ka anyị ka sụ na anyị dụrụ anyị ya ọ- anyị emesị mmụ ya emesịsị nụ pịarị ee ka ngwa anyị nwene m ịkparị mara ndị ahụ abụna erinu nwata erinu ọsa ya ọsa ya nwa ya ya bụ adịkwụsị ndị ika bụ ndị agbọ adụa ndị ọchịchị kene na abuja kwenye na ya ka ka ọ bụ adịkwụsị ọchịchị ke ndị aniocha na oshimili adị n'ebe kwenye na ya ka ọ bụ oru kesi onye ndokwa ukwuani na azọ ifesikwa wesara enyi wa gbata but oru ka wen wezi ka azọ wesa anyị bụ anioma anyị bụ delta north dị na kawere ihe niile ihe kene ewe ebe ka kwọ izu ọkwa na mmadụ ka eme vote erere ka ịfụ na enwere anyị na-eso nna anyị bụ nwaoboshi na-eso ya ekpe ekpe kene oru na okwusu eke wụsị akwụkwọ ụlọ akwụkwọ bịa

ka anyị nyere ya ka na okwu akwụkwọ okwu a na-ekwu ọba n'ụwa na ọba na anyị kewe kụrụ kwesịrị eje ka ee, gọvanọ ọ bụ sọ anyị chara na ebe na asụwe kpekpe it is the turn of delta north oge ke delta north kene oge ke delta delta north kene wee gwara ya gbakpe owu na wego yere ka ya ọsa cha bibụ na ebe olu si ke delta north ka wee sarị ndị agbọ iso yesu etu akwụkwọ nọ nta abalị wee bụ ụwa a ee oru ka Senate ọsanyịcha ee Nwaoboshi bụ kenyo kene oru na okwu akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ukwu ka ekwezikwa chenekwanụ eti wọnụ ife anyị na-anụ na adị na ebe wụ adị na Abuja ife a na-anụ bụsị wee na-agachikwa adịrị gị na-agwa ha n'ifie ose ee nwere ji onye Urhobo si ọsị ebe ka ọ chọrị ya ka ọsara chaji na-etoruchi ebe o n'ife na achị na ebe o ọsara chaji ndị na ebe o wee fọ na onwe anyị na-erosi ka anyị ka edeme n'igụchi anyị bịakọ na agwọ asụ eri ka anyị ga-ekwụsị ya ka onye na-eji na ihe na-enye ka onwe anyị na-ero ere ụnọ wee sọkwe na-ero efe wee sọkwe na-ero ụmụ wee sọkwe na-ero ndị nwunye wee ndị ọkụ wee sọkwe na-ero ya sịrị bụrụ sị nụta ya sị uru echigbo ka anyị ndị Ukwuani ee Ukwuani na-eru sị ọsa ndị nwe na-ekwu bụ ọ, were were na-ete enyi na ọnụ Mm, so anyị ọma agenda ndị nwe ada Mm.
ka nnọọsụ Onye ụbọchị na-adị mma, na-atụnụ m onye na-adị anya mma. bụ sị When echi na a proposal chikuwe ihe wee federal polytechnic eh, federal university na Asaba na other state capitals ebutechiwo bụ ka oru na ike enyi wee tinye n'ọnụ bụ kedu bụ okwu a ga-ekwu ụbọchị ọzọ Yeah. ka anyị bịagide achị Ukwuani local government anyị achị Yes. ee ni akwụkwọ na ideni na ideni ke letter oji je n'ofu leader anyị na Ukwuani local government

bụ Dame Dr. Mrs. Esther Uduehi nne enyi dị ka na PDP na ibidi nnesa ya ọ bụrụ okwu party ya ka negide ọkwa dị nkụkụ igwe ine ye mmadụ nwunye nu ọfụ na ụzọ marị m anụ mara ọgwụ igwe o kedu adị na anụ aya ọgwụ ife na agwa ya bụ sị nne enyi nnekomaya na party na-ewe esu esu ogwu na iwu ndị dị n'ime ogwu na ụzọ ndị wa aga ọ bụ sị na federal level anyị na-ekwekwu zoning ya si na ebụrụ sị anyị kwuru sị ndị Awụsa ka oruru jene ndị ike so enyi bụ ndị ụka ka enyi si ka bịakọ na bụ ndị ụka ka enyi ndị Awụsa ji ka eso ya oru o- ụka ka state anyị sị ndị Isoko Ijọ Shekiri achịfụọrị ya bụ ka ka Uduaghan wee si bụkwa emejaghachi si ndị Urhobo ya bụ ka ka Ibori we achịfụọrị Abidjan kwụsị Kenewe kwuru kwe na 2015 sị mm, eh, eh, ụka ka ndị Delta North ya bụ ndị Anioma ka o runi ejina bosa anyị were nwanne anyị bụ eh, Okowa were iwere tinye Gịnị ma na-ekwu e, na ụka ya na enu ndị ere sọsọ na enu na-egwe ị na-ese ye ọ bụ eji eluko kwa na local government anyị na adị na anụ ndị ndị be enyi ọgụ bụ ndị ndị ji na ibifo echi chere ya o. ị na-eyi enwe ori ndị ndị be enyi ji na ikesị oru ka ọ- okwu igbo ofu obodo ji eye Eshikeu oruko ka ọchịchị ke ndọrọ ndọrọ ke ndị council. eh, council ọmekesa ụka n'ebe dije ya echi ke echi 1999 adị na ekuzi obodo ndị nwe n'isi wewe na eh, zuwa na eri igwe o n'ime ye ụlọ ndị nụ jie ni ka ọka ka abalị karịa obodo ndị a n'iru ndị aka na-ekwukwu ndị ee ka ndị House si na local government bịa iwere eriwe dị kịta anị ya bụ obodo dị- obodo wee dị kịta anị were ya ije n'obodo ndị ọzọ dịka so ka ọ bụrụgasị asụsụ esote esokwe chini ineye ife dị ibe ịda igwe mmadụ dị n'aka ya bụ ife dịrịnụ n'ụwa erewe ime bụ onye nweri onye nweri Mm, onye nwere ike ibe nwere ihe Ozumọrịa azụ ibe ee ọyị anyị bụ onwere enyi bụ agwara akụrụ sị pịrị kụ mpịrị ụlọ pịrị asị bụgara ndị ọzọ kwuo epịrị a anyị adị na-ekwusịrị ndị ọzọ dị ka apịrị si ụka ka unu sụọ ya ka agbatawa agbata bụ onwerịrị n'ọdị ụka ndị ọzọ bụ ọpịrịkọ ebe apịrịkọ ị ga-aka yiri ụlọ eka bụ ndị ee obodo ndị ahụ eka ụlọ a nne nnuwe na na-esowe na na-esowe na na-esowe na o. anyị adafụ nzuzo were wee were ife sị ya bụ wee mụrụ wee mụ ya na ọkwa ndị ahụ ndị ọzọ a ekwukwara wee eje eje ọ bụcha akwụkwọ ị na-eje ee, ihe ọkwa aka na wee ndị ọzọ jeshibo anyị a na-ekwechisi wee jebe shi o bụ eji ife- ee, eri ife na-ada ada ife n'ụka fe megide ya ọ ba na-agafe merinu ekele nna gwa sị onye kwu na-ese zoning na rotation ya bụ ya na-agafere wee kee ya eke si a na-ewenye aka ya enu ka wa dị na-afụ asị akụ na-esi ya na-agafere na-agafere. so enyi wee fụ na ibe enyi abekene idemekeriri ya efefe mee ya bụ sị ya dị na-agafere ozu onye ozu onye onye na-ewere onye were ya babụrụ sọ na ofu ụzọ ịsọ obodo anyị babeje ihu ya bụ okwu na-ekwu sị ọ dịka ofu ụzọ ofu ụzọ ịra adịkwu sị ofu ya bụ ọgụ asụa 20 whole years ọchịchị dị n'ofu ụzọ out of 20 years for over 12 years ọchịchị ebe ọchịchị ọzọ dị n'ofu ụzọ o nwere ọ dị my brother anyị adịghị so na-ekpe ikpe o wee bụ ndị be enyi o ee ofu nne na-amụ ofu nne ofu nnarị na-amụ onye sarị onye asarị hmm. mgbe onye amaghị ndị amaghị anyị na-eri anyị ikwu na okwu ezi anyị abụghịzi ofu nnọkọ na ọ dị hmm. onye sarị wee rifukewe ozu onye ọzọ enugwu onye na-eti elu ka Ifeanyi nne ji na-ada ya na-agwa ya bụ mme na enwe na-agwa ndị ọzọ na-ekwe igwe o wee nnekwu n'okpuru okwu ekwusa bụ okwu ekwusa onye ji onye gaja onye okechiri je je kwuje kwu wee gịrị gosi ihe ihe chukwu kwuru nwee ndụ mọnwụ echikebe ahụ mede na agwọ ka o ndị na-agwa ndị na-akwa eneme kasị nwa m ịnwere obi igwe de o dawụ ndị na-ekesi webụ na-eri ife n'uwe chineke ndị ọdọ kwubuse ngwa ife na anụ wa na-akwado emewe ka ji nwe nwe ọgwụ n'ọbụ mme ịgwa na atụ m ndụ ndụ na-eka chukwu ọ dị na-eka mmarụ amarụ ọrị anụ ọrị ife na anụ ee, iwe na-ekwu bọtụ nwene m ere n'izi ka ahụ Mm, ya na-agafere ya na-agafere bụ ihe ndị nne ne ụbọchị na anụ m si eru eke na izu nne ọzọ na akwụkwọ ụbọchị Ụkwụanị in particular sa nwere ife kpọna egbe ọma nwee ife akpọsi na Akashiada so when enwe ji ya bụ ndị ji ike wee kpọna council chairman ndị wee kosi wee ji house of assembly ya bụ elelakwazi na esi egbe ọma na wekere ike tuna egbe ọma kere bụ ijiokwu kọpọ mgbe kekwe n'aka Eh, my brother eh, nwere m

hmm. ife a na-ekwusi bụ sị ujene si wadamafụwagharị osu asụa anyara na afọ anị ya hmm. si ujene ka a chụsụresigrị ese kedu akụrụ sị egbeoma nọ a na-ekwusi egbeoma umutu dawo akoku dawo ebedei dawo

ebe ibeje na ya n'okwu ward ward bere oyibo kene ya hmm. ekene ya ụzọ iri ibeje na ya ụzọ etọ ịsọ ọbara nnọọ wesọ na eri ife dị n'ime ya na afọ gbasara okwu ọganisu ọsọrọ ncha bụ nwa ụzọ nọnụ iwefu ndị dị n'ime ọkwa wee nọ hmm. obodo wee nwe anị nwere m ofu asụa nwere izuka 52 ọgwụ asụa n'ebe na ise na isii ya dị n'ofu asụa kene ka gone asụa iri ma ma osu asụa si ya ka eji ndị ahụ ebe nu ya fụgasị ya enwe ezigbo ife wee kwunu si ya kwere wụsana nwa mara na ejefugara n'ọchịchị nọ

ana m afụ dere ya dị chepụsa ma eme iwere igwe ere okike wee sakwa na arụ kwa rụpụsa ashịna bụ ife a na-ekwu wee kwuru sị egbeoma na akashiada wechisuru efu gị wechisuru

kenike kenyi deri ne ki bu si ona gago me ase rand ni all the the words ase ni ime okwa ni government ko bu nwesi ni nde ko se wesi ko ni plus sana yi ya bu nda we kan ero ko we kan nwesi ko gunugo deri nes ne be no de wee na ihe ndị
na-ejekwa ibewe ịkparịkọ ka n'oke iku na-eke akparị wee na-agụ ese ere anyị dị na amai na gịnị wee mara ese anyị nwere ụzọ iri na isii wee atụ akwụkwọ sị anyị tụtụ akwụkwọ mena ihe dị na amai na ekwere anyị mere etu akwụkwọ ọsọ ụfọdụ mmadụ eburu ọsọ gbashi asaba na agwọwa ese ọ bụ ka wee sọkwa eto ndeso eto ka ọsa ma ncha na agụ erewe tiri kpa na agụ erewe menọs ife bọsa n'ebe m gburu ka wee ka na-ero wee dị ka ọ dị na abalị ọ bụ na ere ọsa ma ncha dị na akwụkwọ beji eru ife ndị a dị ketemu ere nụ ekwu na onye na obodo ihe nwetawori ndị kpọ na the stakeholders na each village ị na-eye na ekwụkwọ ya afụrụ wee tụnụ

Bineye yafasị ndị be yeni ekpolu ekpoju ofu ofu ụzọ Ya bụ obodo particular ward. yes ward
ndị enyi m agagharịta ya ofu ofu ndị anyị wee gaghachachiri ofu ofu nwunye m i kwu sị mmarụ bụ SSA to gọvanọ emichere ha beji ekwu sị mmarụ bụ SSA to gọvanọ ya mara ife ọbụla senior special assistant assistant kpazụrụ o efa kene m special abụ ife e ji na-egwu egwu i kwu sị kene bụ my special friend wee nyoe nyoe nya ọ dịba abụrụ sịwa kwuru sị kene bụ senior special ya bụ n'ime the special o nwere ndị karịsị ọrụ n'ime ihe dị n'ime ihe

Ee, ibe ede ya ya ede ya n'ebe o ji marịsị ya adị na-ekwuzi ka inutuwe ị na-ede ya ka ere oji ka ji bụsị ka ọ dị n'obodo mma ka ọ dị na gọọmenti mma ka ọ dị na pati mma ibe agwa narịsị ogokere anyị na-arụ ebe ogokeri ụzọ ahịa nwere rọdịo ka mmekuma ya ya na-agwasị ya ọ dara kụmebụ ị na-agwasịkwa ememekuma ya so ọ- ndị ọzọ beji afọ asị ebe ogokere ka na-edere mma ya bụ ndị ngwụkwọ na bọta ọ bụsị ihe ya na ede wa na afọ ya owu ya na eku ọ marịkọ na ahụ ọnwa azụ ya na arụgwọ ya yi na ụmụ ya bara ụlọ ya egwuru ofe ọgbọnọ ma bụrụ ofe ogbe moto hmm. ma bụrụ ofe ogbe moto esi ịdarụ ya na-ekpa ya ahụ ee n'okpu gọọmenti karị bụ ndụmọdụ inwe na iwere ihe ndị a na-achọ anyị na ekene nwere ihe appointment ke ndị na ịmachiwa na-arụ gọọmenti both federal state ke local gọọmenti nke bụ ndụmọdụ nwere iwe onye na-ekwuka ya agwatawa ọrịa eriwe mmadụ samekwe na arụsama ndụmọdụ nwere iwe bụrụ ni hmm, wee na nọ na gafere Hmm. unu anụghị ọkara kedu bụ nwa nna anyị ji bụ chief aka monopoly ka onye mara the politics ee eziokwu dị n'ife ka ọ na-ekwu ụna anụ ife ọ na-ekwu ọ na-adụ ndụmọdụ ka ọ na-ekwu ọ je na-ekwuchi ọsọ ncha a na-arụ ji ọsị but ife ka ọ dị na-agafere ozu mmarụ ya zụ ibe ya ofu nwa onye eri ọsọ ka biko nye biko nye biko nye ke ee unu na-achụ anyị na ọsọ na-eme echi na adevelopụ the other wards other community na ebe arụ ya sifere bel wa ka na complain igwe echi o bụ apart from that ashe oru eka oru ọnụ ori ya bụ kere bụzi slogan kere bụ style ka na echifume ka na echifu echifu ka anị Ndokwa bama mma ka anị Ụkwanị bama mma ilekọ akaji nwụsị o agụsị ka ofu mmadụ na-eriferi nsogbu ka dị na-adị ịchịrị ka dị na-adị iru musu ka dị na-ada ee nwanne anyị a na-ekene igwe chief na efe iyi nenye si ka anyị kparịkọ mụka kete chukwu be ya ka oge n'isu na na-abịazi ka anyị ba akparịkọ meni ndokwa politics kete a na-enyo anya na ife na-eme mba na ndokwa ebi ee ife anyị na-arịọ chukwu bụ sị ya ma na gafere anyị bịaja na nanị ka akụsị erewe n'anya ikwu n'ụsọ bụrụ na gafere ihu ekene chukwu